Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ọzọkwa, onye isi ala mba US Donald Trump ekwughachila okwu banyere igbu ọchụ na mkpochapụ ndị omekome na-eme megide ndị ụka Kraịst n'ime mba Naijiria. Ọ nọrọ ụnyaahụ kọwa na ha agaghị agbachi nkịtị ma kwe ka nke ahụ mee. ma ka ọ dị obi onyeisiala akọwala na mba US apụghị wakpo ogbe ala mba Naijiria na-ebughị ụzọ nata ikikere site n'aka onyeisiala Tinubu a ga-echeta na Donald Trump nọrọ n'izuụka gara aga mee nyija ịwakpo mba Naijiria ma menye ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu ọnụ bụ ndị na-egbu ọchụ megide ndị ụka Kraịst ndị uwe ojii steeti Legọs akọwapụtala Omoyele Sowore dịka onye ha na-achọ achọ ka ha nwụchie ya n'ihi ebubo ịtụ atụmatụ nzuzo ime njegharị iwe ma nọchibido ụfọdụ ụzọ awara awa gbapụtara ihe bụkwanụ nke ga-akụnyere ọhaneze okwu ọjọọ Peter Obi ekwupụtala ndọnye ukwu ya nye George Moghalu nke ji aha pati Labour azọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Anambra ma kpọkuo ndị Anambra ka ha jiri ezi akọ na uche tụọ vootu ha na Satọde abalị asatọ nke ọnwa a mba China adọla aka na ntị megide itinye ọnụ n'okwu mekọtara mba Naijiria dịka mba US mere nyija iji ndị agha wakpo mba Naijiria mba China kọwara na ha na-adọnyere gọọmenti mba Naijiria ukwu dịka ha na-edu ndị ha n'ụzọ mmepe kacha mma nye ha ma ka ọ dị onye isi ala n'oge gara aga n'ọchịchị ndị agha Abdulsalami Abubakar akpọkuola ụmụafọ ala anyị ka ha nwee otu obi n'oge a megide nyija Donald Trump dịka nke ahụ bụ nyija megide nkwụrụ n'onwe nke ala anyị n'ọzọ dịka ibe ya otu onye ọkaiwu ọnụ na-eru n'okwu Giwa akọwala na ihe kpatara onye isi ala mba US Donald Trump ga-eji akọwa ala anyị dịka mba na-eme ihere bụ n'ihi ka mpụ na wuruwuru ji na-ehi odo na ngalaba ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na nke ụlọikpe ụlọikpe nọrọ taa mee nyija na ha ga-amachibido ma kwụsị kpamkpam Nnamdi Kanu ịzara ọnụ ya n'ebubo ndị e mere megide ya ya bụrụ na ọ daa ịmalite ịzara ọnụ ya na nzukọ ọzọ nke ụlọikpe n'abalị ise nke ọnwa a ma gazie n'ihu n'ikpe ya ikpe ọzọkwa ụlọikpe nọrọ taa nyeghachi maazị Nnamdi Kanu ohere ikpeazụ ịmalite ịzara ọnụ ya ma ọ bụ a napụ ya ugwu ahụ ruru ya n'iwu ọkaikpe Omotosho nyere ya ohere ikpeazụ ruo abalị asaa nke ọnwa a a ga-echeta na ụnyaahụ bụ Tuzdee Nnamdi Kanu jụrụ ịmalite ịzara ọnụ ya ma rụtụ aka na o nweghị otu iwu ala anyị nke ọ dara otu onye isi ụlọ ọrụ DSS n'oge gara aga Mike Ejiofor adọọla ọchịchị etiti aka na ntị ka a ghara ileghara anya nyija Donald Trump ịwakpo mba Naijiria n'ihi igbu ọchụ ndị omekome megide ndị ụka Kraịst ọ gara n'ihu kpọkuo ọchịchị etiti ka ha chụso ụzọ mkparịta ụka n'etiti ha na mba US iji kpezie ọnọdụ ahụ Regina Daniels efuola ntutu taa na ya ga-ebu agha n'ihi ụmụ ya ma maa di ya bụ Ned Nwoko aka na ya agaghị akwụsị ruokwa mgbe ọ kpọrọ ụmụ ya o jikwara ohere ahụ dụọ ọha na eze ọdụ ka a ghara ikwutọ nne ya n'ihi na nne ya dụrụ ya ọdụ ka ọ ghara ịlụ Ned Nwoko Taa bụ abalị isii nke ọnwa Nọvemba, Maazị Nnamdi Kanu edegarala onye isi ala mba US Donald Trump edemede leta bụ nke o zitere site n'isi ụlọ ọrụ nnọchiteanya mba US dị n'Abuja ma kpọkuo ya na ya jiri ohere ọ chọrọ ịchụso ndị omekome n'ime mba Naijiria ma mee nyocha igbu ọchụ na mkpochapụ agbụrụ nke e mere n'ime mpaghara South East ọkachakwa nke mere na Nkpọ na Aba n'ime afọ 2016 egwu eke ndị soja jiri wakpo ụlọ obibi ya n'ime afọ 2017 na nke igbu ọchụ n'Obigbo n'ime afọ 2020 n'ọzọ dịka ibe ya otu ụlọ ọrụ mba US Truth Nigeria ekpugheela na tupu egbu ọchụ na Yelawata nke ọchịchị kansụl Guma na steeti Benue na ha kpọkuru ndị soja maka kepukepu ahụ ma ha emeghị ihe ọbụla ka ọ dị onye isi ala mba US nọrọ taa nwee mgbasa ozi nye ọha na eze bụ ebe ọ nọ kwughachikwa nye iji ya ịwakpo mba Naijiria dịka ụlọọrụ ndị agha mba US amaghapụtala atụmatụ isi n'ikuku wakpo mba Naijiria iji kpochapụ ndị omekome ụlọikpe nọrọ taa bụ fraịde maghapụta abalị iri abụọ nke ọnwa a dịka ụbọchị ịchabi ikpe Nnamdi Kanu ọkaikpe Omotosho kwupụtara nke ahụ dịka ọ pịachiri ohere e nyere ịzara ọnụ ya bụkwanụ nke maazị Nnamdi Kanu jụrụ ịzara ọnụ ya ma rụtụ aka na o nweghị otu iwu ala anyị nke ọ dara nwunye Chukwuma Odumegwu Ojukwu nwụrụ anwụ Bianca Ojukwu etoola gọvanọ steeti Anambra Chukwuma Soludo ma kwupụta ndọnye ukwu ya nye ya na nhọpụtagharị ya dịka onye gọvanọ ụlọ ọrụ na-echekwa njem okporo ụzọ n'ala anyị Road Safety akọwala ugbu a na mmadụ ruru puku atọ narị itoolu na iri na ise anwụọla n'ihe mberede okporo ụzọ n'ime afọ a karịa ọnụọgụgụ nwụrụ n'ime afọ 2024 Gọvanọ Alex Otti ebugoola ọnụ ego mmachi akpa ndị kọpa site na puku naira anọ n'ime steeti Abịa gbago puku naira iri ise onye isi ala mba US Donald Trump akagbuola akwụkwọ ikikere njem visa ụmụafọ Naijiria ruru puku iri asatọ n'ihi itinye aka na mpụ na mmegbu ndị ọzọ mekọtara okwu ọnọdụ nchekwa Dele Farotimi ekwuola ugbu a na gọọmenti ịkpọ igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ na nke okpukpere na ọ bụ esemokwu dị n'etiti ndị ọrụ ugbo na ndị na-achịgharị ehi bụ nnọọ nnukwu iberibe onye isi ụlọ ụka Redeemed Christian Church pastọ Enoch Adeboye agwala onye isi ala Tinubu na ya mee ihe ọsịsọ banyere ọnọdụ enweghị nchekwa ma maghapụta kpọmkwem abalị iri itoolu ime nke ahụ tupu Trump eme ihe banyere ọnọdụ ahụ ọgwụ na bụ akụkọ ndị hiri udu n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo